In Nùgoro sos cussizeris comunales de opositzione intervenint in su decretu de s'assessore de sos entes locales ube nòminat su commissàriu ad acta pro aprovare su bilànciu consuntivu duas mìgia deche-oto ca sa Giunta comunale no est resissia a l'approvare in s'iscadèntzia de leze. In d'una nota, Peppe Montesu, Mara Sanna, Basilio Brodu, Alessandro Bianchi, Nicola Porcu, Gianpietro Gusai, Salvatore Sulas, Paolo Fadda, denùntziant chi sos ritardos fin sistemàticos e sichios e sun istados su piessignu de s'amministratzione ghiada dae su sìndicu Soddu, comente si podet bìdere dae sas datas de aprovatzione de sos bilàncios totus in ritardu, mancari sa Regione no apat mai pretesu su rispetu de sas iscadèntzias de leze. Pro su chi pertocat sa mancàntzia de orgànicu, lamentada dae su sìndicu, pro sos cussizeris est una fàvula, ca sos ufìssios ant semper ammaniadu sos atos de bilànciu cunforme a sa leze, e sos funtzionàrios sun sos matessi de sas legisladuras passadas. S'ùnicu mudamentu chi at produidu custa Giunta, sighint sos cussizzeris de opositzione, est chi pro sa prima borta in s'istòria polìtica de sa tzitade nostra arribat unu commissàriu ad acta, fortzis pro ammaniare unu bilànciu consuntivu beru, imbetzes de su chi an contadu fintzas a oje chin sos atteros bilancios. S'ispera nostra, concruin in sa nota sos cussizzeris de oppositzione, est chi custa borta nos presenten unu bilanciu chi pintet sa situatzione reale de sos depidos, attivos e passivos, de sos depidos fora de bilanciu galu disconnotos, de sos fundos de garantzia menuspretziados rispetu a sos inditos normativos e chi si pichet in cussideru e si ponzat in craru su chi an inditau prus de una borta sa Corte de sos Contos e s'òrganu de revisione. Su repartu de Ostetricia e Ginecologia de s'ispidale Nostra Sennora de sa Mercede de Lanusè in istiu at a abarrare apertu e at a sighire s'atividade normale. Sas duas ginecòlogas, mutias pro mèdiu de una seletzione a tempus determinadu, an a picare servìtziu lunis su bintiduos de làmpadas. A lu nàrrere est s'assessore a sa Sanidade, Mario Nieddu, chi cunfirmat su chi aiat antitzipadu in sas dies coladas. A pustis de aer torradu a apèrrere su repartu de ortopedia semper in s'ispidale de Lanusè e de aer evitadu de suspèndere sas atividades de su repartu de neurochirurgia de s'ispidale Santu Frantziscu de Nùgoro custa borta puru amus paradu fronte a s'emergèntzia chin su traballu e s'impinnu At sutalineau Nieddu. So cuntentu pro sas mamas ozastrinas, ma s'obietivu est de torrare a ponnere a postu totu su chi no andat bene in sa sanidade sarda chi amus ereditau in pelea. Chin sa riorganizatzione de su sistema sanitàriu regionale contamus de dare rispostas istruturales chi an a durare in su tempus, concruit Nieddu, pro non nos torrare a bìere in situatziones che a custa e a garantire sos diritos de sos tzitadinos e de sos operadores sanitàrios. Sa Sardigna in sos ùrtimos dec'annos at mantesu su tantu de sos residentes, in su duamiza e oto fin unu milione e seschentos barantunu miza e in su duamiza e decheoto unu milione e seschentos barantabato miza. Su tassu de disocupatzione est crèschiu dae su dòichi vìrgula duos pro chentu de dec'annos fachet a su bìndichi vìrgula batos pro chentu de su duamiza e decheoto. Sa disocupatzione giovanile però est minimada dae su trintases virgola oto pro chentu de su duamiza e oto a su trintachimbi virgola sete pro chentu de s'annu passau. Pro su restu, sa Sardigna si mantenet istàbile. Custos datos essint a campu de unu documentu elaborau dae s'Ufìssiu Istùdios de Confcommercio cussiderande sos datos Istat e Movimprese. In su duamiza e decheoto in Sardigna sos ocupaos fini chimbichentos otantadua miza e sas impresas ativas chentusessantanove miza e setichentos otantachimbe. A livellu provintziale s'acatana mescamente in provìntzia de Casteddu, sichini Tàtari, Nùgoro e Aristanis. Barantunu miza chimbichentos e deche sunu sas atividades cummerciales, trintabato miza novichentos barantatres de su settore industria, trintabato miza seschentos novantases de s'agricoltura, Bintisete miza chentu trintanove sas chi ponen paris setores diferentes. Sos nùmeros mustran una Regione a còdias rispetu a sa mèdia natzionale, nat Alberto Bertolotti, presidente de Confcommercio Sardigna, sos cussumos sunu firmos e non si bient prospetivas de crèschida cuncretas pro su benidore. Un'eclissi partziale de luna chi non podiat capitare in unu momentu istòricu prus importante. Eris difatis rughiant sos chimbant'annos de su lànciu de su mìssile Saturno chimbe de sa Nasa chi in s'àmbitu de sa missione Apollo ùndichi aiat permìtiu a s'òmine de pònnere pro sa prima borta in s'istòria su pede in sa luna. Su binti de làmpadas de su mille novichentos sessantanove s'astronàuta Neil Armstrong aiat fatu sa prima passizada lunare. Pro ammentare custos fatos, su Sòtziu Astronòmicu Nugoresu eris at promòviu The Moon Day in su situ nuràgicu de Tanca Manna, unu sero dedicau a sa luna. Ant postu sos telescòpios ube sa luche non dabat fastìdiu pro osservare su chelu e ant mustrau sa luna cuzicada in parte dae s'umbra proietada dae sa terra, S'eclissi est cumintzada a ora de sas nove e est acabada a banda 'e mesunote. Sun istaos medas sos nugoresos chi sun acudios a Tancamanna pro bìere custu fenòmenu chi como s'at a torrare a repìtere in Nadale de su duamiza e bintotto. Pro como s'òmine est resessìu a arribare petza a sa Luna, sa punna est de isbarcare in Marte puru, ma bi cheret tempus e tecnologias de sas prus modernas. Ma est unu bellu disafiu pro s'umanidade in su tempus benidore. At a cumintzare cras in Lanusè a sas noe de sero sa 'e tres editziones de su fèstival musicale Tra mare, stelle e magia, ideau e promòviu dae s'Acadèmia nugoresa de Bonas Artes paris a sas amministratziones comunales. Su programma previdit seichi cuncertos de fàchere in doichi comunes de su Nugoresu e de s'Ozastra, chi an a acabare su deche de agustu in Lùbula. Sos cuncertos s'an a fàcher totus in locos de primore. In Nùgoro s'apuntamentu est pro su bintises de trìbulas a sas sete e mesa de sero in sa cresiedda de Nostra Sennora de su Monte in cùcuru de s'Ortobene. Su cuncertu est in s'àmbitu de su programma Pro su Monte duamizadechennobe promòviu dae su Comitau Monte Ortobene Ultima Spiaggia. Sos protagonistas an a èssere sos mastros de s'Ensemble Academia, ghiada dae Vincenzo Lai, flautista nugoresu connotu in totu su mundu chi at fatu nàschire unu grupu de nobe artistas chi benint dae totu su mundu, Sardigna, Portogallo, Ispagna, Frantza e Amèrica. Sa punna est de presentare unu repertòriu chi andat dae sa mùsica clàssica a sas colonnas sonoras, Mozart, Rossini, Viotti, Bizet, Briccialdi, Dvorak, Gershwin e Morricone. Pro tres chidas, s'Ensemble Academia at a trabicare sa Sardigna de mesu dae Bosa a Santa Maria Navarrese, colande pro Ollollai, Fonne e Orane, fachende cuncertos de balore mannu chin musicistas famaos e de primore. In Nùgoro sos cussizeris comunales sardistas Claudia Camarda, Graziano Siotto e Viviana Brau ant convocau una cunferèntzia pro s'imprenta in munitzìpiu pro pedire chi su commissàriu ad acta nominau dae sa Regione pro aprovare su bilànciu consuntivu duamizadecheoto de su Comune de Nùgoro, lu pachen chin sas indennidades de sos assessores comunales ca sa Giunta no est resessia a fàcher su traballu. Sos cussizeris de opositzione ant peri pediu sas dimissiones de sa Giunta Comunale, chi ant definiu Deriu-Soddu, a oje apogiada dae doichi cussizeris de maggiorantzia e dae unu cussizeri de su PD. In prus no an atzetau sas iscusas de sa mancàntzia de personale e de su ritardu chi an fintzas àteros comunes, bocadas a campu dae su Sìndicu pro sa mancada aprovatzione de su bilànciu in sos tèrmines de leze. Custu manzanu in Casteddu in Prefetura, Regione e Pompieris ana firmau sa conventzione pro sa campagna contra a sos focos duas miza e dechennove, chi at a arregulare sos interventos de sos pompieris in sas operatziones pro ch'istutare sos focos in sos padentes e s'impreu de sa flota aerea a issoro. A lu sutascrivere, Bruno Corda, Prefeto de Casteddu, Gianni Lampis, Assessore Regionale a s'Ambiente, su Diretore Regionale de sos Pompieris, Massimiliano Gaddini. Fin presentes su capu de sa Protetzione Civile regionale, Federico Ferrarese Ceruti, e su cumandante de su Corpus Forestale regionale, Antonio Casula. In s'acordu si istabilin sas proceduras operativas pro sa collaboratzione intre sas fortzas in s'intiri de sa campagna contra a sos focos duamizadechennobe. Si partin sos compitos mescamente in casu de focos prus mannos e periculosos chi previdin s'impreu de sos canadair gestios dae sos pompieris. Sa Regione, at nau su prefetu, custa borta puru ponet dinare meda pro pacare su personale e potentziare sos mezos. In prus de su pianu regionale, sas bator prefeturas istòricas an ammaniau e dau a ischire su pianu contra a sos focos cando bi sun conditziones climàticas particulares, in prus de su pianu in casu de fatos graves pro s'incolumidade de sas pessones. Amus postu seschenta miza euro pro finantziare s'acordu de collaboratzione chin su Corpus Natzionale de sos Pompieris pro sa campagna duas miza e dechenove, batoschentos trinta miza euro pro su personale e chentu setanta miza pro mezos e atretzaduras. Su personale at a èssere impinnau in sos territòrios ma peri in sas salas operativas de su Corpus Forestale e de sa Protetzione Civile pro afortiare s'organizatzione regionale e mezorare sos interventos, at nau s'assessore Lampis. Cust'annu contamus prus de milli focos chin d'una minimada de su territòriu corfiu gràssias a interventos prontos e a su coordinamentu intre sas fortzas de su sistema contra a sos focos, ma depimus sichire abarrare a s'alerta. Est de focu dolosu s'ipòtesi de reatu pro como contra a zente disconnota chi s'acatat in sos fascìculos apertos dae sa Procura de sa Repùblica de Lanusè pro sejare sos responsàbiles de sos focos chi dae sàpadu a dumìnica an ajacarau s'Ozastra, a manera particulare su sartu de Tortolì e de Barì, arribande fintzas a sas ispiàgias de Orrì, Foxilioni e Cea. Unu focu chi at postu a cùrrere pompieris, Corpus Forestale, Forestas e Protetzione Civile, chin totu sos mezos, in àghera e in terra, in cussas oras de timoria, an evacuadu seis miza pessones dae ispiàgias, domos, albergos e campègios, Gràssias a s'interventu prontu e professionale de custas fortzas non b'at àpiu dannos a sas pessones. Pro su chi pertocat su focu prus mannu chi ch'at ispèrdiu otichentos ètaros de mata mediterrània e padente, su Corpus Forestale at fatu indàgines e at acatadu su tretu ube an allutu s'innescu in unu terrinu serente s'ispiàgia, ube un'òmine s'est postu a brusiare frasca, mancari esseret istadu proibiu e fit una die de bentu forte. Sas indàgines sun sichinde pro aberguare sa cajone de sos àteros focos e dare a sa procura elementos profetosos pro andare a dae innantis. S'atlètica amatori eris at donadu a su repartu pediatria de s'Ispidale Santu Frantziscu de Nùgoro tres poltronas ispeciales chi an a permìtere a sos genitores de sos pitzinnos degentes de los contipizare menzus. Sa sotziedade nugoresa at comporadu sas poltronas chin parte de su balanzu de sas iscritziones de sa 'e chimbe editziones de sa Cursa Rosa, sa manifestatzione isportiva promòvia in Nùgoro su deche de martu pro nàrrere chi nono a sa violèntzia maschile contra a sas fèminas. Eris duncas una delegatzione de sa sotziedade Amatori, ghiada dae su presidente Tonino Ladu, chin d-unu grupu de atletas chi an acherfiu e promòviu sa cursa rosa, est andada a su repartu de pediatria pro crompire sa missione de solidariedade issoro. A lis dare su benevènniu su diretore generale de sa asl de Nùgoro Grazia Cattina, su diretore de s'unidade operativa de pediatria Antonio Cualbu, chi ana torrau gràssias a sa Amatori pro su donu de sas poltronas. In sos annos passados sa sotziedade at donau un'assegnu de bator miza euro a sa Sotziedade Cooperativa Progetto Uomo de Nùgoro e a su Sotziu Italianu Pessones Down Nugoresu. Sos dirigentes e sos atletas de sa Amatori como sun zai traballende pro ammaniare s'editzione de su duamiza e binti de sa Cursa Rosa E collire dinare, pro donare a chie s'impinnat, pro azudare chie istat male e est in difficultade. At a èssere s'ambasciadore de s'iscautismu nugoresu in sa 'e bintibattoro editziones de su Jamboree, S'addòbiu mondiale chi s'at a fàghere in sos Istados Unidos, in sa Bechtel Reserve in West Virginia, dae su bintiduos de trìbulas a su bator de agustu, a su cale ant a partetzipare barantachimbemitza iscaut dae prus de chentusessanta natziones de totu su mundu, est Carlos Arria, batordic'annos, de su grupu Agesci Nùgoro Bàtoro de sa parròchia de Sas Gràssias, chi cust'annu. Faghet barant'annos. Carlo custu manzanu, acumpanzadu dae Paolo Calzia capugrupu de su grupu Iscaut Battoro e dae Graziella De Cortes, at adobiadu sos rapresentantes de su Comune pro unu saludu ufficiale prima 'e moghere. Su vicesìndicu Sebastian Cocco at sutaliniau s'importàntzia de custu apuntamentu ube s'adòbian pitzinnos de totu su mundu, mescamente in custu tempus ube sa punna est A fraficare muros. Carlo Sarria at contadu ite at a fàghere in rapresentàntzia de su Grupu Iscàutu Bàtoro, de s'Agesci de Nùgoro e de s'iscautismu italianu e pro cussu at a bestire duos mucadores diversos. Sa paràgula jamboree, cheret nàrrere marmellata de pitzinnos, est s'esperièntzia internatzionale iscàut chi si faghet cada bator annos che a sas Olimpìades. Pro pònnere paris esperièntzias e balores, chentza làcanas. Sas paràgulas de su Jamboree duamiza e deghennobe sunu Isblocca unu mundu nobu. Unu messàgiu de bellesa, de amore pro sa natura, pro liberare unu mundu nobu de amistade a casazu. Oje in Nùgoro in sa sede de sa Copagri provinciale s'est insediau su Comitau pro sas Terras Pùbblicas, un'organismu ubi in sa punna de su sòtziu chi l'at promoviu b'an a èssere Regione, sas agentzias regionales Laore e Argea, su Corpus Forestale, s'Universidade de Tàtari, Forestas e sos Comunes. Intendimus sas paràgulas de Giampaolo Sanna, presidente de sa Copagri de Nùgoro. Custas Terras Pùbblicas o comunales, comente si narat normalmente, sono in totale istatu de abbandonu. Dae barant'annos non b'at manu de Regione o de Guvernu italianu chi apat ispesu unu tzentèssimu in custos terrinos. Quindi nois amus fatu custu comitadu de sindacos e de zente de bona volontade pro ponner focu in sa Regione chi comintzan a pensare a bi fàcher carchi cosa in custos terrinos. Non si podet andare barant'annos in statu de abbandonu. Totu custa zente chi est su comunale non tenet ghiradura, non b'at istradas, non b'at luche, non b'at abba, non b'at nudda. Praticamente semus comente mille annos faghet. Chi est su Comunale oje est unu diseredadu ca non tenet nessuna comodidade e nessuna cumbenientzia e non podet fagher nudda ca sas terras sunt de su Comune a uso civico cosiddeti chi son de totu e de nemos, quindi non cumandat nemos e cumandat totu e custos poberitos chi son chi sun bestiàmene in su Comunale ite deven fagher? Bisonzat chi sa Regione s'ischidet e pro custu semus fachende custu Comitadu pro intervenire e pro comintzare a pònnere a postu sas cosas in custos terrenos puru. Sos carabineris de s'istatzione de Budoni ant denuntziadu in istadu de libertade a sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro duas pessonas de sa bidda de trintunu e trintachimb'annos ca ant mortu duos canes. Est istau su mere de sos animales a denunziare su fatu a sos carabineris chi l'at iscopertu cando est andau a su terrinu suo pro lis dare a manicare. Sos canes de un'annu fin impiccaos a sa cresura de su terrinu chin funes de nylon. Sos carabineris in pessu fata sa denunzia sun andaos a biere e an pediu s'interventu lestru de sos veterinarios de Terranova chi an potiu petzi accertare sa morte de sas bestias. Sos militares an aviau deretu sas indàgines pro iscopèrrere chie est istau e los an cassaos belle deretu. A cantu paret, sos duos òmines an mortu sos canes ca an irgannau un'anzone issoro. A pustis chi eris su PD at denuntziau sa mutzadura de sos iscontos pro sos istudentes annuntziadas dae s'assessore regionale a sos trasportos pro sa mancàntzia de dinare, oje su centrusinistra, primu firmatàriu Roberto Deriu, at presentau un'interpellàntzia a su presidente de sa Giunta Solinas e a s'assessore cumpetente pro lis pedire ite an in ànimu de fàchere pro evitare sa minimada de sos iscontos pro su trasportu pùblicu de sos istudentes sardos. Sos cussizieres de opositzione ammentan chi in s'ìnteri de sa legisladura passada sa Giunta aiat detzisu s'iscontu de s'otanta pro chentu pro chie aiat un'ISEE de non prus de bintichimbe miza euro e de su sessanta pro chentu pro chie che los colat sos bintichimbe miza pro si comporare sos abbonamentos de viazu. Pro lu garantire custu iscontu su Cussizu aiat postu deche milliones e mesu in sa leze de istabilidade duamiza e dechennoe. Su centru-sinistra denùntziat chi s'assessorau de sos trasportos a oje no at dau aplicatzione a custa misura e cheret fàcher un'iscontu prus bassu rispetu a cussu aprovau in sa legisladura passada. In prus, ammentan, chi s'iscontu in su prètziu de sos trasportos pùblicos locales est istau unu passu a in antis in sa garantzia de su diritu a sa mobilidade e a s'istùdiu de sos istudentes sardos, garantinde fintzas una minimada de su gastu a càrrigu de sas famìlias. Sos finantzieris de su Cumandu Provintziale de Tàtari ant fatu percuisitziones domitziliares in sos ufìtzios de s'Universidade de Tàtari pro chircare provas in s'àmbitu de sas indàgines dispostas dae sa Procura de sa Repùblica de Tàtari contra a chimbe dirigentes e docentes de sos dipartimentos de Giurisprudèntzia e Iscièntzias Econòmicas e Aziendales de s'Ateneu Turritanu. Sas ipòtesis de reatos sunu turbativa de sa libertade de su procedimentu de sèperu de su contraente e turbativa de sa gara pro s'agiudicatzione de su bandu. Sos finantzieris ch'an secuestrau elaboradores e àteros ordinzos informàticos e an compudau sa posta eletrònica, como totu su materiale l'at a esaminare sa Procura de Tàtari. Sas indàgines contra a sos chimbe indagaos sun cumintzadas pro irregularidades in d'unos cantos cuncursos pro assùmere unu chircadore universitàriu a tempus indeterminau e prenu, tramudau dae s'Universidade de Foggia, e pro su bandu pro dare un'assignu de chirca pro dòichi meses pro unu progetu de chirca. Sos militares de su Cumandu Provinciale de Nùgoro an mandau a dainnantis un'atividade istraordinària in su territòriu compudande mescamente in sos locos de mare sas ispiàgias, contra a sa bèndida de mertze frassa e su cumèrciu ambulante abusivu. Sos carabineris de s'istatzione de Barì, in collaboratzione chin sa politzia locale, an denuntziau in istadu de libertade a s'autoridade giuditziària unu cumerciante senegalesu ca fit bendende chimbanta duas ulleras de marca frassa. Sos carabineris de sa cumpania de Siniscola, custos puru semper in collaboratzione chin sa politzia locale, Ch'ana secuestrau mille otichentos chimbanta chimbe capos de abbigliamentu, duchentos e deche jocàtulos periculosos chentza su marcu de conformidade UE e aparèchios de eletrònica. In s'ìnteri de sos servìtzios a sos abusivos lis an cuntestau santziones amministrativas pro violatziones a sas normas de su cummèrciu in locos pùblicos. Est su primu resurtau de cust'annu de importu contra s'abusivismu cummerciale, Sos carabineris an a sichire a trabicare sas ispiàgias e sos controllos an a durare totu s'istiu, mescamente in sas dies prus crìticas, chin s'obietivu de garantire su rispetu de sas règulas e sa tutela de su cummèrciu regulare. Sos dipendentes Aias e sos sindacaos sichin sa protesta e s'incras de s'auditzione de sa commissione de inchiesta presèdia dae Gianfranco Ganau abarran suta su palatu de su Cussizu regionale. Sos cunfederales cuntestan chi sa conventzione chin sa Regione l'apan rinnovada fintzas a su trintunu de Nadale de su duamiza e binti. Eris sa commissione at intesu sas sete siglas sindacales chi an faveddau de sa situatzione de sos traballadores. Pier Giorgio Piu, UGL, at ammentau chi fintzas a su duamizesèichi sos traballadores de Aias an picau sos istipèndios, ma est totu firmu de su duamizedechesete mentres su servìtziu l'ana sichiu a fitianu. Pro Giacomo Meloni de sa CSS, medas traballadores sun chentz' istipèndiu dae aprile colau, fintzas si sos meses primas puru non lios ana pacaos de su totu. Martino Sarritzu Isa at criticau sos ritardos de sa mesa tècnica convocada in Regione. Fulvia Murru de sa UIL at sutalineau chi sa riabilitatzione depet torrare pùblica, a su pùblicu e si a sa polìtica non l'agradit s'istitutzione de sas domos, tando depet inditare un'àtera solutzione. e de su matessi parre est Roberta Gessa CGIL. Efisio Aresti UIL at pediu comente at a fàchere Aias a pacare binti miliones de euro de istipèndios e forniduras arretraos, si sa Regione li depet dare meda prus pacu dinare. Pro Luisella Spignesi de sa Cisl est craru chi oramai Aias at ghetau a sos dipendentes totu s'arriscu de impresa. Tancande s'auditzione però su presidente Ganau at nau de èssere cuntentu pro sos addòbios de oje chi lis ant permìtiu de connòscher bene sa chistione intendende totu sos interessados. Sun cumintzadas eris in Nùgoro in Prata Mazzini sas andalas de istiu de Campagna Amica, una faina promovia dae Campagna Amica de sa Coldiretti de Nùgoro e Ozastra chi at a interessare totu su territoriu provintziale. In Nùgoro ana fatu sas andalas de su mare, un'aperitivu chin ostricas cotzas de sa Cooperativa Piscadores de Ozastra acumpanzadas dae vermentinu de Sardigna doc e vermentinu de Gaddura docg. S'addòbiu fit in collaboratzione chin su Centru Cummerciale Naturale de su Cursu, su Bar Nuovo e aiat su patrocìniu de su Comune de Nùgoro. Sun acudios in medas a su cursu pro assazare sas licanzias de su mare sardu e su binu de sos territòrios nostros apretziaos in totu su mundu. Su presidente de sa Coldiretti Nùgoro-Ozastra, Leonardo Salis, presentande su programma at sutalineau chi sun seros dedicaos a su mànicu, a sa cultura e a s'istòria ca sas cosas bonas e bellas de su territòriu nostru s'aprètzian non petzi chin su gustu, tocat de torrare a connòschere s'istòria issoro, su caminu chi an fatu pro arribbare a sa mesa gràtzias a s'impinnu de sos produtores. S'apuntamentu imbeniente como at a esser cras in Pasada in s'àmbitu de Yoco, su festival pro sos pitzinnos, Ue Campagna Amica at peri a fàghere laboratòrios didàticos pro educare a su mànicu sanu e a su rispetu de sa natura. Su Nùgoro Fùbalu at cumintzau s'aventura in su campionau de Etzellèntzia, oje an presentadu su diretivu nou e su grupu tècnicu. Su presidente de sa sotziedade est Maurizio Soddu, a allenare s'iscuadra an a èssere duos tècnicos, Antonio Prastaro e Gianluca Peddio. Su preparadore atlèticu est Massimo Becconi, su 'e sos portieris Mauro Salis. A sa presentatzione ant picau parte peri su vicepresidente Nico Sanna chi at peri sa dèlega pro su setore giovanile e su diretore isportivu Stefano Moncelsi. S'obietivu de sa sotziedade est de fraficare un'iscuadra de zòvanos nugoresos e de su territòriu chin carchi jocadore chi at a arribbare dae àteras iscuadras sardas. An a dare cara mescamente a su setore giovanile, difatis sun ammaniende un'iscuadra de zovaneddos chin un'edade de non prus de bintichinb'annos e an a chircare sa collaboratzione chin sas sotziedades nugoresas e de sas biddas a fùrriu. Est bell'e jai peri una relata de profetu chin su Casteddu chi diat poder dare a su Nùgoro una paja 'e zovanos de valorizare, s'iscuadra at a cumintzare su precampionau su bintinoe de trìbulas.